kedu ife bụ onye ụwa onye ụwa just like the name is onye nọlụ gị ụwa ọ ya mere a pụta na-asị ụwa m ụwa asaa
they believe that ị nwụọ ị ya-abịakwa ụwa ọzọ ị ya-abịakwa ụwa ọzọ ọ bụ na i megidezie wee bịasị ụwa wee fulfill ihe ị kwesịrị ime n'ụwa the final thing ị ga-enweta abụrọ enuigwe is for you to unite with your ancestors now in terms of the onye ụwa ị nwụọ you will reincarnate as onye ụwa mmadụ onye ahụ je jụọ ese a sị ya na onye ụwa ya wụ chukwu gbaghalụ ọ pụtazia na-agọ ọfọ ọ na-akpọ onye ụwa m chukwu gbaghalụ gị tiwaalụ m ụzọ that is why a pụta na-asị gị ka ị mara onye ụwa gị ka ị wee mara ma o nwe ihe ọjọọ o mee because if you don't clear that ife ọjọọ ahụ o mee it will still manifest n'ụwa gị sometimes I tell people

Please, can you elaborate? Okay, um, and, uh, this chi and onye ụwa na-adịkanarị controversial each time e kwunye because ị ma na eh, when you say something you must definitely conflict or contradict some people's belief o nwe ndị a gwabu from beginning na chi na onye ụwa dị iche nwee ndị a gwa na chi na onye ụwa dị together mm. so when you talk about na ọ dị iche to ndị a gwa na ọ dị together a fụ ya as a problem and vice versa but

kedu ife bụ onye ụwa when you understand the both ị fụ na ọ ma-adị na-confuse gị let me start from onye ụwa onye ụwa just like the name is onye nọlụ gị ụwa the person that reincarnated you when you reincarnate because you know wait mm. Christianity taught us that enwughara yọrọ n'igwe yes well that's not that's not true with Igbo doctrine Igbo cosmology abụrọ na ị ya-eje enuigwe Igbo cosmology is ị bịasịa ụwa gị you unite with your ancestors hmm. Igbo cosmology believe ọ ya a pụta na-asị ụwa m ụwa asaa they believe that ị nwụọ ị ya-abịakwa ụwa ọzọ ị ya-abịakwa ụwa ọzọ you understand but then ọ bụ na i megidezie wee bịasị ụwa wee fulfill ihe ị kwesịrị ime n'ụwa the the the the the uh, uh, the final thing ị ga-enweta abụrọ enuigwe is for you to unite with your ancestors ọ nya bụ a pụtazia na-ekpe ekpere na-agọ ọfọ na-asị nna m hmm. na-akpọ nna nna m na-akpọ nri all these people they are united they are the one na-eme ka your spiritual force ọ dị very active o nwee ihe chọ ime gị ọ fa nwa bụ ihe ya-abịa bịa gwa gị ya now in terms of the onye ụwa ị nwụọ you will reincarnate as onye ụwa mmadụ onye ahụ je jụọ ese asị ya na onye ụwa ya wụ ka afọ igbo gị na onye ụwa ya bụ chukwu gbaghalụ hmm. ọ pụtazi a na-agọ ọfọ ọ na-akpọ onye ụwa m chukwu gbaghalụ gị tiwalụ m ụzọ and if you know that this person is an extension of yourself yeah. you need to tiwalụ ya ụzọ that is why a pụta na-asị gị ka ị mara onye ụwa gị ka ị wee mara ma o nwe ife ọjọọ o mee because if you don't clear that ife ọjọọ ahụ o mee it will still manifest n'ụwa gị to extrapolate sometimes i tell people you don't even know if you have started living your life or you are fulfilling the life of your onye ụwa because you don't ask you understand ọ bụ na your onye ụwa commitia abortion you will suffer for it ọ bụ na o commit na ọ kpụrọ the alụ na o doziro ye if you don't dokwara ya you will suffer for it because ị ka bụ an extension of him now chi some people na-akpọ ya spiritual guide some people na-akpọ ya spirit they are correct your chi otu i si wee nọrọ ụwa kịta is different from the chi onye reincarnate yi enwe that is where the confusion lies mm-hmm. your chi is what makes you a human being that is what makes you to breathe every living thing have their chi have a chi ọkụkụ nwe chi

na onye yiri onye eh, na gị na onye nọ na o yi onye you understand na gị na onye na-anọlịta mụ na my father na mụ na my father nọsịa o wee nwụọ na nwa a na-eme ka my father you understand all because of na that period of time ọ na-eyi somebody bụ mgbe chi na-abịa n'ime you understand mgbe ahụ chi na-abịa n'ime ka o nwee ike ọ pụtazi ọ sị na o yi the father na o yi the mother but before chi aba anya n'ime e nwego onye ụwa ya do you understand before nwunye gị adị ime o nwego onye na-abịa ụwa that is why eji wee sị na abortion adịrọ mma because ọ sị anya bụrụ na ọ dị ọ dị as mild as fetus hmm. o nwego in as much as na o nwebe chi o nwego a reincarnator o nwego onye kwado ịbịa ụwa o nwego onye before ị dị ime o nwego onye na-abịalụ gị ụwa in the process of ịdịzi the ime chi abịazịa chi gị it's not it's not the same with chi onye nọlụ gị ụwa that is why eji wee sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adị eke because ọ bụ na chi bụ the same ị fụ na ọ bụ onye nọlụ gị ụwa bụ na o gburu mmadụ which you you are supposed to pay for onye ahụ o gbu but because of na ị chọpụta na o gbu mmadụ wee kpụọ the alụ you go scot free because chi gị na ya abụrọ ofu mana ọ bụ na chi gị na ya bụ ofu you will not go scot free so ebe a na-abịa enwe the the the confusion you understand otu anyị nọ anyị nwere anụ alụ mmadụ that covers your body anyị nwere a human being you as a human being ị na-eku ume ị nwere onye ụwa that is you as a reincarnator then gị nwa i nwe chi n'ime onwe gị so all these components now is what makes a human being ị pụta sị that na chi na anụ arụ gị dị iche you are correct ị pụtakwa sị na both of them dị together you are correct because one cannot work in absence of the other but they, they are interwoven yes in a literal understanding they are different

jụọ ese dibịa nke sị fa na onye a bụ chi e ọ jụọ ọzọ ọ sị fa na onye a bụ chi e ọ jụọ ọzọ ọ sị fa na onye a bụ chi e when they tell me that kind of thing i tell them sometimes all the desperation to solve a problem hmm. bụ ihe na-edisturb ha ọ bụ na i checkie your lineage i nwere ike ịfụ that na that chi ahụ ị na-achọ n'elu onye ụwa gị ahụ ị na-achọ n'elu that your father ma onye bụ onye ụwa gị probably na mgbe a chọrọ ịmụ gị na ọ na-appear na dream sị ya nna abịalụ gị ụwa you understand but because of na maybe because of na ha adị eme ife omenala gị nwa tolite mee ihe omenala ị na-adị confused ihe a na-achọ n'uko enu dịkwa n'uko ana small thing as na ibido omenala na akwa ịfụ ọjị ị pụta eke ma ị pụta afịa ma ị gọọ ọjị eh? is as powerful as ọgwụ ọbụla ị ya-agwọ because when you start communing with your ancestors you create room for them to come ọ dị ka na arụ na-aya gị i jerọ ụnọ ọgwụ n'oge i wee nọgide ọ wee dị complicated wee fall out to kidney failure because of na maybe malaria yagide gị ọ bụ na ị na-enwekwu kidney failure wee fall ozi ya dị complicated i je ụnọ ọgwụ ozugbo sị ha nye m ọgwụ malaria na m ma-adị mma it's not going to be possible they have to diagnose you ka a malụ ihe na-eme gị ka a malụ ka o si bido ka a malụ ka a ga-esi wee treatie ya you understand that is how omenala na-esi adị you cannot derail from your ancestral path for a long time na-eje ụka all of a sudden because of na i nwego problem ị na-echetezie na omenala ị na-expect everything ka ọ work for you immediately no you have to create room for those your uh, uh, uh, spirit uh, uh, lineage uh, uh, ancestor and spirit to come in and how did they come in by gị nwa ịgwa ha that na I've decided na m na-eme ihe a m na-agọ ọfọ m na-eme nka but ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya i je gwọọ ọgwụ that is where ọgwụ comes in because ọgwụ works against that your spiritual guide ị kwesịrị ịkpọchiete ọ bụrụ na ọgwụ bụ na na ị ya-akpata ego at the age of 10 years or at the age of 20 or at the age of 30 years mana ị chọrọ ka ka ị na-atụta nya bụ ego kele kele kele ka ị wee luo 30 years What ọgwụ will do is ọgwụ will come and tell your chi, hold on. Let me fast forward it. Yes, hold on. Ife ihe ahụ ekwu na this guy ya eme, iyi ụwa ahụ this guy nwe wee na-abịa, let him hold on. You can hear this one. It will work instantly. Ọ workzia instantly. The repercussion bịa where your chi is supposed to protect you because there was a dialogue yes, was... say a shift for me let me do this thing ọgbachi gị nkịtị that is where the repercussion comes ebe ka onye agwọsi ọgwa si ya na ọ ya anwụ okay like now mm, question now actually because if i say that 80 or 80 to 90 percent of our young youth like clean file and everything all this time every time clean all this Mm. computer Yes. something. feel like say na her na na right track na not on the right track i'm telling you No, they are not.
They are not. because ihe a i believe kwere m from i believe ihe a i i wetere picture mmadụ

wee na-akpọku maybe your ancestral spirit fa gị bịa meelụ gị ife a ọgwụ ka ị na-agwọ where the problem is is ezigbo ọgwụ na ajọ ọgwụ that is where they don't know the distinction, distinction yeah. you understand ha pụta 80 percent or not even 99 percent of ụmụazị na-eme ya because I don't actually encourage it ị bịa to me sị m na yahoo ka ị na-eme ma ọ na ị na-eme nke a. mụ ngwa m asị gị adị m adị m ihe ihe m bụ bụ dibịa nkuzi Mm. adị m adị m agwọ ọgwụ adị m agwọnwuru mmadụ ọgwụ I can tell you the process of ihe ị ga-eme for your life gift to manifest ma agwa ma ana m ajụ fa kee ihe ị na-eme ị sị m na m sị ya jee chọrọ ọrụ chọọ ọrụ ka ị na-alụ ọrụ na ife ị na-alụ abụrọ ọrụ you understand most of the times it goes against their trust ha nwere ebe nọ because ndị dibia zi 99.9 percent of the dibias online are, are just, fake yes.
not that they are fake per se they are fake that they are not following the right protocol. Yeah. most of them dibia amarọ fa most of them satara asata and it will work you understand because it's spiritual like ihe spirit ji awork is there is a dialogue ọ ya bụ ndị nna nna anyị ha pụta ihe ọjọọ mee ọ nọrọ a na-asị ya why ife ọjọọ si wee mee hmm. last month esi m gbuolu gị anụ m gbuolu gị ewu ka ihe ọjọọ a nwa ji wee mee the dialogue spirit is a dialogue that is why Christianity ji wee bịa rie anyị sị gị leave everything to hmm. God in omenala Igbo we don't do it we dialogue we ask them question we beg them for something ị jee ị jee yọọ chi ya ihe ị sị ya meelụ m ife a ị meelụ m ife a i will give you this thing it's a two way something it's a mm. dialogue now ihe a ha na-eme is because of na akọwarọlụ fa ọfụma because onye bụ ọga nwere ike gwa gị sị gị na ọ jeche na nke onye ị jee and the most of these dibia they don't even care icheck ma your lineage a na-anabatakwa ọgwụ o nwere ndị their lineage ada agwọ ọgwụ for for for any reason. ọ sọ gị gwọọ ọgwụ it will not work ị ga na-enweta sọ repercussion ya it will not work this is your lineage and you can't run away from it ọ sọ ya bụ na ị na-eje ụka they will not check because they need that your money Yeah. so when you come they tell you the things you will do they will do their own ekechielu gị eme nke you pay and it will manifest but the manifestation abụrụ ebe the problem nọ or the sustainability yeah. and ihe ga-anachieta the repercussion you understand na ị na-eke onye ọcha ọgwụ ka ị na-agwọ now kee the spirit ị na-akpọku wa na-ekenyawa onye ọcha ka ekwu agrees with kee ka esi nwee nwee the concord iji wa na-eke the onye ọcha kee mmụọ ikpoku onye anwụ i je e sị gị ngwa gị bata n'otu mmụọ o nye gị ibe ihe eji wee mie kee the spirit ọ na-efe o nwere some people ya bụ m ma na-akpọ afa the place but o nwere ndị ọ ya-abụ ba pụtara a sị m mara ya egonwu okpensi call upon the spirit of ihe onye dibia anwụ na-efe ka ọ bata na the okpensi ka ka ba bido nwebe the effect of ihe ahụ onye dibia na-emelụ ndị mmadụ

As the, the effect, manifest. Yes, the B has not has not manifested the MSC. In the process, enwere ike ha emezughị ihe na-atọ. Luckily, enwere ike mana ha nwere nke na-arụ ọrụ ọ bụghị natural manifestation mm. they will pay attribute to all these four things. So ị bịa m sị gị na m edokwalụ gị onye ụwa gị mmeenye you don't even care how it is being done m kpọkanyelu gị ofu afa ị bịa nke ịbụa m sị gị na m ma-ekelu gị ọgbọ n'uke i nye m ego nke ịtọ m sị gị na m ma-edu gị je mmiri m megide ife niile a enwere ike ịdị lucky i hitie a contract because of na ị kwekasịgo nkwa kwekasịa nkwa all these pledges you made you don't you because you don't care ị chọrọ ya fast fast fast so the main thing is na agwa fasịra i were ọjị na-akpọku onye nọrọ gị ụwa hmm. na-akpọku ya sị ya biko bịa come and tell me who you are most of the times there are chances na o nwere ike ịbịadị na nlọ bịa gwa gị but because of you are not paying attention ị na-aga from dibia to dibia the more na ị na-aga the more they will confuse you because enwere ike na your na your family because of na unu emego so many spirit abandon hmm, hmm. eje ije gbaa afa ka onye bụ onye ụwa onye a spirit e mere abandon abata because it needs to be fed i nye ya nni ọ pụọ it will not manifest let me give you an example ọ bụrụ na ọ nwere spirit of akwali ọmụmụ dị be unu spirit of Arobunagu ikenga nna gị so many things dịsịsị be unu i wee jee na-agba afa ka ị mara onye bụ onye ụwa gị Arobunagu can actually come in, or another spirit can actually come in, takie the position of that onye ụwa gị, not like na ife dibịa fụ na ọ fụlụ ya hmm. na ọ bụrọ eziokwu, ọ fụlụ afa, it's seen a name, ọ ga-enye gị the afa, you will pay homage to the thing nye ya nni mana because of that is not the way kwesịrị isi wee pay homage to the thing i nyecha anya that one o shift o it will not manifest for you ị na-agagharịkwa i jekwa ebe ọzọ another spirit abatakwa

Okay, um, well, number one thing is that ị gaa na ị gaa to onye nke dibịa Mm. you, ta- you can't actually say ma onye nke dibịa ọ dị right or dị wrong Okay. a sị na mma dibịa wụ ọrụ ọgwụ ya na-alụ Mm. dibịa gwọrọ gị ọgwụ ọ rụọ ọrụ ị ma na ọ dị potent ọ rụrọ ọrụ ị ma na ọ dịrọ

o ya eji wee dị mma ije jụọ ọwọko is number one gọba ọfọ you understand invite the spirit to come mm. you understand he invite the spirit to come they will see the reason why ije na nke dibia they will come and show themselves

All these things m na-eje na nke dibia ime they come to me in the dream and they were not coming before yeah. they were not coming before I started creating room for it m pụta m gọọ ọfọ m sị ya okay ọ bụ na nke na isi from my place bịa nna m fa bịa gosi m ihe a when I dream I see what I'm supposed to do in the dream m gaa ga jụ ese they will tell me na ọ ihe a ka m kwesịrị ime I see that na ọ align with my dream mana mụwa na-ajụ gị ese ama m kọlụ gị my dream o mm. I will know ma ị dị genuine ma ọ bụ na ị gwa m ife a m na-afụ na dream you understand that makes me to know that you are potent mana ọ bụ na o nwerọ ife m na-eme I don't even know if from eh, whatever you tell me is true a sị na dibịa na-agba afa ofeke a na-agba uche mm. i je ọ bụrụ na ọ na-agba afa ị na-echeki nke a nke a ga-eji wee ri m ego nke ọ nke eziokwu mana the easiest way for me is ị na-agọ ọfọ you create room for the spirit then ihe a na-akpọ ihe a na-akpọ afa ogu i je gba afa ogu i je gba afa afa ogu is specially to know about onye ụwa hmm. now ị gba afa ogu a gwa gị onye ụwa gị and you are feeling that na onye a na i believe chere na onye a bụ onye ụwa gị i check ya another person ọ gwa gị a different name o nwe ife a na-akpọ ịka ogu o nwe ife a na-akpọ ịka ogu yes e checkzielu gị mana ọ bụrụ na i je to A ọ gwa gị ọ kara gị obi i je to B ọ gwa gị na ọ A ọ gwa gị the same thing A gwa gị there's no need for you going around hmm. mana ọ bụzi na ọ na-agwa gị different names that is where ị ga-aka ogu i jekwuru a dibia sị ya ka ọ kaalụ gị ogu okay so you can get a symbol or something that represents something it might be a stick now you you know that na stick a na e namego m ya name A B stick na nke e namego m ya name B for the for the uh, sake of the audience ọ bụ na e chekielu gị ọ sị gị na stick nke a

Eke is the beginning of the market days n'Igbo land. That day you were, that market day you were born, ọ bụ na oye bụrụ afọ bụrụ nkwọ bụkwalụ eke, don't miss it. Ọ na-adị important. You understand? Ọ na-adị important.
Yes, just even if you don't know what to say, mm. sit down,

for them ọ na-eme ndị ụka na-ekpe ekpere e buru ụzọ bụọ abụ hmm. you understand e buru ụzọ e, ọ bụrụ na they can't actually dive into ekpere but that abụ ahụ a na-abụ will make you to be subconsciously to know that na anyị na-ekpe anyị chọ ikpe ekpere ọ bụrụ na ị na-apị fon a na-abụ abụ you can't press phone for a long time mm. you begin to set an atmosphere of na ị chọ ikpe ekpere you understand so that is why you need to set an like atmosphere be in the mood of prayer yes be in the mood of that is why you just buru ụzọ gọba ị na-agọ that ọfọ you mm. set the mood you set yourself up for ndị a ịbata and when they come you might know i nwere ike na-enwe the dream you might not be paying attention for it but once you start inwe all those uh, buildba your spirituality yeah. in in Igbo kita we don't focus on spirituality ị ya-afụ onye na-eme na ọ na-eme ife omenala na o bulu nwaanyị taa echi o bulu ọzọ nwanne echi o bulu ọzọ anaba anaba you don't know ihe o nwe ike ṅụgide mmanya ọ ṅụchịcha mmanya like this like when I see them asị m na ị na-eme ife omenala ọ bụ na ọkwa omenala easy omenala dị more easier than ụka ụka dị more complicated because they don't explain to you yeah, the fullest yes, they don't. that little a kọwalụ gị ka a ya-akọwalụ gị that little ka anyị na-pass out but if you want to know your ancestral Lineage, Ị gaa to an elder maara ya, ọ ya-akọwalụ gị kọwalụ gị ibe kpata ya unu ji wee na-eme ife dị otu a kọwalụ gị ibe i kwesị the reason why you need iji wee nachiete back so when you are doing this you know that na ibe m na-eme na ibe ndị nna nna anyị ome and it works faster I'm not lying myself is an example omenala if you approach omenala with full consciousness

so that you can get to the right destination even if you didn't get to that place at least you done the right thing mana ọ na-esi ike mana why o ji wee na-esi ike otu anyị nọ na na ị na-ascam people of millions yeah. ị scamkata of millions m wee sị gị na ihe a bụkwanụ crime why don't you mepee shop ka ị bịa na-ele tomato na ọ dị more legit

character wise yeah. you understand to, to resource to, to resource you understand mm, what about resource not to monetize uh, monetizing yeah okay yeah let me just narrow it down to yeah. monetizing because onye rule obodo ọrụ deserves an ọzọ ma ọ bụ na character ya dị good but let me focus on the monetary aspect of it mm-hmm. because now things are changing things are becoming so difficult that na ndị agha na-eme those things they are turning the other ship into a club the, the, the, the Igwe obodo needs to be fed. Mm -hmm. Ndị ọzọ need more people to come in so they can have more money. E nwe ibe a na-ekwu a sị gị. Na-atafu egwu anya. E nwe ihe a na-ekwu a sị na ọzọ maa mma na ichi ọzọ e nwere onye ọzọ nwụrụ na onye ọzọ ya-echi. So either ways, yeah, ways. it's still yeah, they're, they're beneficial, beneficial, to, beneficial to you. For the, for you understand? Ọzọ adịgo so bastardized that anyị echefugo the reason why e ji echi ọzọ.

ma amadị ka e si eme they don't even care about it mana ba kpata ego a sị ha bịa chi ọzọ because a ma na ọ ya-eweta ezigbo ego in the beginning ọzọ na-eme ọzọ ọzọ bụ onye ọzọ or ndị ọzọ bụ part of that traditional council na-eme ha kwuo n'elu something ọ gwụgo because ha believe na a na-aka ha mma n'ile they can't say otherwise ba na-ekwu eziokwu you understand mana as time goes on things na a na-enwetakwa the good a na-enwe good things na-echenji site na omenala Igbo Yeah, yeah. bad ones na-abatakwa but then it's our responsibility To to see. actually sieve the bad Yeah.
from the good Thank you guys. We see you next time.